Hi guys, it's Tamia Ja and welcome to the background. Background ya lero ndi ya a president Chakwera. You know, ndimafuna ndipite ku saloon akandimangetu komano eh zitichedwetsa eti kuli bwino ndipange kaye background kena wakandimange. So tisanayambe nthawi ina yake ndinadzapanga um, background ina yake yokhudza munthu wina wake wa ku MCP and after that nadzalandira mameseji ondiopseza onditukwana kwa anthu ena ake awiri anthu amene awa they claimed to be part of mcp komanso anena zokuti munthu wa ku mcp amamutchula dzina kuti waatuma iwowo kuti andiuzeneyo kuti ndisadzanenenso chilichonse chokhudza mcp that's what they told me e, eh, mukandiona ndikuyankhula zinthu za ndale pano it doesn't mean kuti am trying to attack anthu a ndale kapena kuyipitsa mbiri ya dzipani ndimakhala kuti ndikuwauza amalawi whatever is going on chifukwa dzikoli si la munthu that's why munthu kuti akhale president amafuna mavoti amalawi chifukwa dzikoli ndi la ndani kodi ndi la amalawi tamia udzipanga zako udzipanga zako kumalawi kuno zinthu sizikuyenda nzipanga zanga zinthu zikungokwera zinthu zikungokwera ine ndalama ndilibetu Ku- ku shoprite kupita ndi 100000 kukagula ma groceries 100000 yuku- yongotha ngati as- yongotha like nobody's business zinthu kudula ah maguys okay ndiyo eno a president chakwera amalongosola zomwe um, boma la mcp lapanga no him as the president amalongosola zinthu zomwe apanga um, ku malawi kuno eti ndiyeno analongosola zinthu zingapo ndithu kenakano ati zinthu zina zomwe amafotokoza ndi zabodza nde ineyo zinthu zinazo ndinaziwerenga komano chizungu eti chizungu chinandikanika ndiye ineyo ndangotolerako zinthu zomwe ndamva mu chizungu eti chifukwa umadzaphonyetsa maguys kuti iye amatitu chakuti okay ndiye a president akuti amanena zokuti iwowo amanga manyumba 29 okhalamo ma staff uh, ma security staff members and manyumba awa amangidwa ku phalombe zomwe anena a president ndi zimenezo ndiyeno um, kafukufuku waonetsa zoti zimenezizi ndi zabodza chifukwa chifukwa chonena zokuti manyumba awa omwe amanena a president kuti amanga ku phalombeko kulibeko a agasoni sompho anauza a zodiaki kunena zokuti zomwe anena a presidentzo si zomwe zili ku phalombezo even foundation kulibe mm? maguys zamanya- they did, they did not zamanyazi hey. Let's continue. Palinso organization ina yake it's called COFO Community Forum Organization um, imene iyi yadandaula yadandaula kwambiri mm, chifukwa a president amayankhula as if zomwe um, a COFO anapanga achieved amayankhula as if anapanga achieved ndi iwo a president iwo pamene sizinali choncho chifukwa chonena zokuti since 2022 organization imeneyi imalandira chithandizo chawo from world connect a COFO adandaula ndithu akudandaula ndi a president Eh, tipitilize Chakweranso anayankhula zinthu zina zomwe anayankhulazo ndeno ma social media mu anthu amene ama amagwira kuntchito kumenekoko enanso oti akuluakulu akumenekoko komwe chakwera claimed kunena zoti anapanga ndiye anthu ena ndithu akunena zoti ayi they did not ya nde that's why mukuona ma social media kuti a president amanama a president amanama eye anamiza amalawi kuti anapanga izo pamene sanapange okay nde ineyo i just feel like kuti um, chakwera he's a good person and he's a good president komanso Chakwera amafuna um, kumalawi kunoko kudzakhale ndipo kukhale komwe anthu ambiri amafunira komano i feel like kuti anthu omwe amamuthandizira ndi adyera